ya ụmụ igbo bikwa na ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Mr. Adaeze onye ji eziokwu mara okwu ya bụ ọbịa na obi okwupụ n'ihi onwe nke ama ụma eme dịka m si ekpere n'isi nwa afọ igbo ọbụla anyị na-eje eje na-abata abata ụkwụ ama akpọ anyị ife nke onye ọbụla ife nke onye ana na-eme dị mma n'anya chukwu n'anya mmadụ ya gaara onye ọbụla ma chukwu chukwu na-aba gị eze letakwa ụmụnna gị ee echiche ndị ilo na ihe ọjọọ ọjọọ niile sọkwa ha chee ọ ma emezu n'isi anyị ghọtago so quickly awatchiri m bbc interaction with eh, nnia nwodo tony nnadi and onyeka onwenu the conversation ha gwọ ha mere awatch m ya from beginning to end, and their conversation was quite commending on my own side and speaking my mind. Ha kwuru okwu gosiri na ụmụ Igbo gosiri true true na ha bụ ụmụ Igbo. But uh, not quite long after ka the conversation gachara afụkwara m another video Nnamdi onye isi anyị bụ maazị Nnamdi Kanu kwukwarazi wee na-akpọ fa saboteur ee that is nnia nwodo na Tony Nnadi precisely na-akpọ fa saboteur em achọghị m ịgbagha okwu o kwuru okwu ya bụ Nnamdi Kanu kwuru n'ihi na ama m na ọ bụghị ordinary person o nwere some things ọ ma m amarọ because o nwere mmadụ ee but ihe m chọrọ ikwu bụ ọ bụrụ eziokwu na Nnia Nwodo na Tony Nnadi bụ saboteur ka onye isi anyị si kwu ọ ya-abụ ihe mwute ọ ya-abụ ihe mwute because that means ihe a na ihe a bụzi na ọ bụ ị bara n'ọhịa gbuo gbapụta n'iro sị onye na-egbu because egechara m okwu a ha kwuru with BBC eh, eh, interview ah but na ana m afụbu nnia nwodo since as saboteur true true but after ka conversation ana m echebu ka m mee video wee kenee ya n'ihi alo ọ tụgasịrị but ka m nụkwaziri ọnụ nnamdi kanu m gba- m gbatụkwa sị ka m na-enegodi ya bụ ife ka ọ ghara ka m ghara ịdị too forward but ihe m ji bịa n'ụbọchị nke taa abụghị maka ife ndị a ma ihe m chọrọ ikwu bụ anyị bụ ụmụ igbo generally bikonụ eji m afa chukwu were ayọ onye ọbụla onye enu m onye a na-ekwuona m ya before ka anyị patronize banụ onye nke anyị ihe ọbụla ihe bụ ihe nke ị na-euse n'ụlọ e nwere nwa afọ igbo na-atụ ya that brand is what we should always go for ka ya na-ekwu take for instance ị bụrụ ndị na-akọ ndị na-arịa arụ mostly ahịa ọgwụ a na-atụ atụ bụ ndị igbo na-atụ afịa ọgwụ ọ few people ka ndị yoruba na-atụ ị bịa n'afịa tomatos e nwere selita nwee erisco and others ọ ụmụ igbo ị bịa n'afịa cement ofu onye bụ onye e nwere na-ere afịa cement ibeto cement bikonu bikonu because anyị na ka m si fụ ana Biaf- a- a- a- a- agha biafra anyị na-anụ na ọ bịago n'isi- ọ bịago n'isi mmezu ọ bịago na mmezu biafra bụ ihe e nwetara enweta but e nweta ya anyị na-eme all this is import ọkwanụ by the time anyị nebatara all these people mee ha mee their own product our own brand ha echebe echiche ibunata their head office n'ala igbo innoson moto didi ya ọ nwa igbo ya bụ the only person in africa na-atụ mo- na-arụ moto ọ bụrụ nwa ọ nwa biafra ka ọ biko nu ana m egwa both a common nọ n'ala igbo like me and ndị ọnụ na-eru n'okwu ma ndị na-achị anyị dịka ị na-enye kọntraktị ị na-enye gwa ha ha were igbo made jee na alaba nigeria made a na-eme nigeria made nigeria made nigeria made ọ ndị igbo ji alaba different things a na-arụ dị ya ọ ndị igbo ji ana this country a kpọrọ nigeria so ya ka m ji wee na-ayọ ihe ọbụla bụ ihe nke ị nwere ike ịtụnyenwu tụnye ezinụlọ gị ji isi nri gwafa dọfa aka na ntị ọ bụrụ na e jee ha fụ any tomato ọbụla bụ nwa igbo na-atụ don't buy it yes ị bụ nwa afọ igbo na-achọ ịrụ ụlọ patronize onye nke gị ọ dịrị ya mma o leta ụmụnna ya dịka m si ekpe ekpere na-asị onye chukwu bara eze ya leta ụmụnna ya you can only survive this country if we start caring for each other fụ nwanne gị as onwe ka onwe gị ka ife wee gaalụ gị ọkwụ na ife dịrị ụmụnna mma ọha obodo niile aṅụrịa ị ghọtago so ya ka m ji obere video ka m sị ka m bịa mee nnia nwodo and tony nnadi ụnụ bara mbụ ụnụ bara na that interaction m bido lọvụbu ụnụ afụbụ ụnụ n'anya i no fit lie but o nwe ebe ụnụ because nnamdi kanu kwuru ama m na nya nwa adịghị ekwu anyhow before o kwuo okwu ọ kpọọ gị afa sị na ị bụ onye ọjọọ na-eche onwe gị ọfụma ị bụ onye ọjọọ o nwe ebe unu si eri mperi biko nọtanụ ụmụ igbo ka ụnụ bụ you people are well recognized ndị igbo unu so na ndị ọnụ na-eru n'okwu ụnụ ya bụ unu kwuo ha anụ biko nọtanụ ka ọ ghara ịbụ unu baa n'ọhịa gbuo ụnụ agbapụta tie onye na-egbu anyị achọrọ ụdị ndị a n'ala Igbo dịka ekpere m na-ekpe n'isi ndị Igbo ọbụla ndị niile abụ ndị na-eri mperi mere na this struggle a na-eme abịabeghị n'isi mmezu fa ya eji isi fa wee buru ọnụ ụfọdụ nke nke mere eme e, kezi afa ya ọ sị na ọ e, gịnị nwanne anyanwụ nke nke nke kwukwugharịchara okwu about nnamdi kanu efere ọnọdụ ọnọdụ ya na biko nụ anyị bụ ụmụ igbo ka anyị na-eme nụ ka nwanne ịghọtago a sị na agbakọọ aka nyụọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ anyị nọkọ ọnụ kwụsị ịda na-eme onye anyị mechaa meeting within ourselves ụfọdụ eburu jee gwa ndị zoo onye amata ha ji awada weak point forget ya na ọ dị since asari dokubo na-agaarị na-ekwugheri up and down they are failures onye dara ada adago dị ka ndị igbo si ekwu akwa agha ka ịpụọ n'ụzọ ka akwa- ka akwa onye ọzọ ya nwa adago ya pụọ n'ụzọ ka ndị ndị ọzọ fụọ fụ ebe fa fụ ebe fa ya-ada because ndị ya ada ka nkọ biko gị bụ nwa igbo patronize igbo made products patronize any product that is being imported by igbo man ọ ka ọ wee ka ego wee bawanye because nwa onye igbo tọrọ anya rụcha anya rechapụ profit ọ nya bụ na ọ na-emeta anị igbo mma ọ nya bụ na ọ na-akpọta people na-enyere people aka ọ nya bụ na ọ na-akpọta people na-akwụ fa ụgwọ ọnwa esikwa ebe a fa na-eri nri na-enyere family fa aka biko nụ o ọ ya-adịrị anyị niile mma dịka m si ekpe n'isi onye nwa afọ igbo ọbụla ọ ya-adịrị anyị niile mma mana ndị si na ọ- ndị si na nwanne fa afa ama ama nri ọ eji isi ya wee buru onye ọbụla bụ echere gị echiche ọjọọ gị bụ nwa igbo ị kụjana akụja because onye ahụ eji isi ya wee buru ihe ndị ụwa ga-abịa ịkwụba aka gị ọtọ because they say heaven help those that help themselves ịkwụba aka gị ọtọ chukwu na-anụọrọ gị ọgụ o nweghị ihe mmadụ pụrụ ime gị ndụ gị dị n'aka chukwu ọ chukwu kere gị so mmadụ mmadụ chukwu kere ka anyị ewepụ nwa ya ma ọ bụ na ị bụrụ onye ada eri mperi because ka ọ gwụchi atọ mmadụ ọ bụ niile echere mmadụ echiche ọjọọ mmadụ chere gị o mezuo because a sị na ọ iko eji amara mmadụ ka eji wee mara ya ogbu mma na-ana na mma